Furu tɛ se ka gulon muso ko dɔrɔn na. Unhun. Ne hakili la furu kanu bɛ coté fila bɛɛ de fɛ. Unhun. Mais olu b'a fɔ musow ka muɲun, musow ka muɲun. Unhun. A bɛɛ bɛ baser musow kan. Unhun. Ne hakili la muso de tun fana ka kan ka dɔ fɔ a denkɛw ye. Ayiwa muso de tun ka kan ka dɔ fɔ a denkɛw ye d'accord. Awɔ parce que. Anhan. N t'a dɔn n'i ye n ka laɲini faamu quoi. Ayi n y'a faamu, n y'a faamu.
Parce que olu b'a fɔ ko musow ka sabali musow ka sabali fɛn min tɛ fɛn Unhun. tilennen ye quoi ne hakili la fɛn bɛɛ man ka t'o bolo quoi Unhun. ne hakili la a- an fila bɛɛ de mɔgɔ furuɲɔgɔnma fila bɛɛ de kan k'i bɛɛ bɛɛ ka côté la k'a Mm. défend Unhun. furu tɛ se ka to muso kelen bolo Unhun. Unhun. parce que la Unhun. muso filɛ nin ye unhun an hakili ka dɔgɔn unhun an hakili ka surun unhun limaniya tila ka di muso la quoi unhun parce que ni cɛ bɛ s'a yɛrɛ la cogo sugu dɔ la ka tɛmɛ muso kan unhun furu gulonlen mana to muso ka côté kelen fɛ dɔrɔn a tiɲɛni bɛ caya quoi unhun a kɔni bɛ fɔ musow ka sabali musow ka sabali vraiment an ka sabali a ka d'an ye unhun mais cɛw bɛ baara min kɛ musow la mm. a ko man nɔgɔn dɛ n'a fɔra ko furu mana kɛ dɔrɔn ko furu koɲɛ bɛɛ ka to muso bolo mm-hmm. ne bolo o tɛ ko dilan quoi an fila bɛɛ de kan k'an dilaja mm-hmm. pour que furu bɛ ɲɛ cogo min na mm-hmm. surtout n bɛ n base an ka jamana ta de kan an bɛ jamana min kɔnɔ Malien cɛ yɛrɛ mana muso furu ka ban dɔrɔn hakili la ko y'a bannen so i ka muso bi so juru min bɛ n na dɔrɔn o filɛ nin ye a kɔni wajibiyalen bɛ n kan n bɛ muso furu n ye muso furu a banna ne bolo a man ka kɛ ten kuma bɛ kɛ muso fɛ cogo min na u ka kuma cɛw fɛnɛ fɛ ten pour que furu in bɛ basigi a bɛ k'an bɛɛ nafalan ye olu b'a fɔ muso ka sabali muso ka sabali Ni sabali danna côté kelen ta a tɛ nɔgɔya dɛ parce que min ye tubabuw tɛmɛ an na cɛw b'u dilaja musow la cogo min na o de y'u tɛmɛ an na et puis fɛnɛ o de y'u denw tɛmɛ an na allô an tulo b'i la a banna muso k'i nisɔndiya cɛ kɔrɔ a ka kan cɛ fɛnɛ k'i nisɔndiya muso kɔrɔ Ne hakili la ni nisɔndiya bɔra côté 2 bɛɛ fɛ, un, a ka ca Ala fɛ o de ye sababama ye, unhun, mais maliyɛn cɛ yɛrɛ ka dusukasi tɛ wuli muso la fo n'i ye kɔnɔ ta, un, unhun, unhun, duman tɛ f'i ɲɛna, an, i ka laɲini tɛ f'i ɲɛna, un, c'est comme i ka dusukasi bɛ wuli o wagati de, o tun de ka kan ka kɛ adamaden nɛgɛntuma ye, unhun.
Euh, madame
oh, euh, i ka nin dusu kami kami kuma ninnu faamuna mhm. i b'a fɛ ten ne bɛ digi musow kan nka o ka digi cɛlakaw kan kosɛbɛ
nka ne bolo plateau kan yan mhm. musolakaw bɛ jigin musow kan caman nka cɛlakaw fana tɛ cɛw to yen dɛ
Ee mais a fanba y'anw ta ye dɛ Lamini oui a fanba y'aw ta ye i bɛ taa sɔrɔ min na unhun a bɛ yira aw la de k'aw ɲinɛlen don fɛn dɔ kɔ o ye fɛn jumɛn de ye aw de bɛ se furucɛ la kɛnɛma aw bɛ se a la so kɔnɔ unhun aw bɛ se cɛ la kɛnɛma aw bɛ se cɛ la so kɔnɔ n'aw sɔnna unhun cɛ mana k'a sugu o sugu ye ala ye fanga min di muso ma a barika ka bon ni cɛ ta ye kojugu ala ye faamuyali ni muɲu min di muso ma o barika ka bon ni cɛ ta ye ka taa ka segin ne hakili la an ka mɔgɔkɔrɔbaw an bɛɛ bangera k'o mɛn mɔgɔkɔrɔbaw de da ko yala e tɛ muso ye wa mɔgɔkɔrɔba an y'a mɛn mɔgɔkɔrɔbaw de la o an ma na n'o kuma nin ye a fɔra e yɛrɛ ye kosɛbɛ hali peut-être i bɛ hakɛ to i npogotigilama i bɛ hakɛ to kuma kɔnɔ yala e tɛ muso ye wa cɛ fan fɛ kɔrɔ de b'o la o n'i ye o musoya o ɲɛɲini k'a kɔrɔ dɔn k'a faamu i tɛ dɛsɛ i furucɛ la abadani le zi bon maintenant n'i ye farafinna taabolo ni tubabu ka taabolo suma ɲɔgɔn ma i b'a jɛ ko caman sira caman fɛ mɔ a fili bɛ mɔgɔw la kojugu k'a fɔ ko tubabula a bɛ kɛ tan de mun na a tɛ kɛ tan fɛ tubabu m'a ka coutume bila dɛ tubabu m'a ka fɛn kɔrɔ bila tubabu ka fɛn kɔrɔ matarafalen don a bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan et puis minnu taara fana tubabu jamana kan n'u danna Paris duguba kɔnɔ don olu ma olu ma fara tubabu jamana ye hali bi bi bi na an bɛ yɔrɔ min na eh, faransi dugu eh, fɛngɛ dugu kɔrɔw la muso tɛ a bolo don suma na abada n'a cɛ ma na muso tɛ tila dumuni na abada n'a m'a fɔ a cɛ ma ko merci a b'alibarika fɔ a furucɛ ye paris dugu kɔnɔ de tubabuya tiɲɛna en fait adamadenya tiɲɛna olu bolo ye olu ye fɛn bɛɛ fɛn n'o tɛ hali sini a roi ninnu fɛ abada ni lezi le mari c'est le mari i tɛ fɛn roi muso ye k'a disi gosi roi ɲɛna abada ni lezi a denw yɛrɛ tɛ se k'u kun kɔrɔta an bɛ filimu mun an bɛ eh, fɛn journal eh, fɛngɛw lajɛ o eh, fɛn angleterre reine denw lamɔcogo lajɛ la reine diana denw lamɔcogo lajɛ n t'a dɔn n'i b'a faamu donc n'an bɛ kuma an ka kuma an ka taabolo kan an ka tubabuw to yen an b'an ka farafinna de o de y'a to n b'a fɔ mɔgɔ caman ye i tɛ se k'i ka furuso kɔnɔ k'i ka farafinya ni tubabuya fara ɲɔgɔn kan n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'i ka furu jɛ ni e ye tubabuya ni farafinya minɛ i bolo min dun b'e bolo furucɛ o ye bamanan ye a ti ɲa a ti ɲa i bolo a tɛ ɲa i bolo n'i b'i cɛ de lajɛ i b'i cɛ taabolo lajɛ a taabolo min b'a bolo i b'o i b'o farida i n'a bi bɛn mais e bɛ fɛ ka tubabuya kɛ n'i cɛ ye i b'a fɛ ka farafinya kɛ n'a ye mais e yɛrɛ a tɛ ɲa e yɛrɛ bolo parce que e tɛna se ka taabolo kelen si matarafa farafinya tɛ ɲɛ i bolo tubabuya tɛ ɲɛ i bolo o défaut de bɛ an ka muso kalannenw caman na yan ani minnu b'a fɛ ka ladege kɛ tubabu jamana ko k'o sinsin farafinna a tɛ ɲa o a caman yɛrɛ fana ni eh, bamananw de bɛ bɛn dɛ ko mon mari n'est pas câlin mon mari n'est pas ceci mon mari n'est pas cela i ni bamanan de bɛ bɛn o an y'a muso kalannenba ninnu caman ye u bɛɛ cɛw ye bamananw de ye u tɛ sɔn ko ma ko di ko bon maintenant sisan n'i y'o minɛ n'a ka bamananya ye i b'a sɔrɔ o fo hakili de ka baara kɛ bon n'i y'a ye an bɛ sinsin awa n ye misaliya in fana dɛ ni n bɛ ne hakilina de ye nin ye dɛ n bɛ se ka kɛ n tɛ tiɲɛ kan an bɛɛ bɛ misaliya de kan sisan munna an bɛ sinsin kosɛbɛ fana musolakaw kan furu bɛ aw de bolo n'aw sɔnna furu bɛ ɲa o n'aw ma sɔn furu tɛ ɲa o dimi min bɛ musolakaw kan n'u sigilen bɛ n'o ye u bɛ k'u denw sɔrɔ o kan u bɛ tila ka taa ni furu ye o fana kan dan t'a la o nka an b'a kɛ aw de la ka tila ka bɔ ka taa dugu kɔnɔna la ka taa tilen aw n'aw ka mɔnɛ sigilen don aw bɛ tilen k'an kɔnɔ an bɛ tila ka don fitiri fɛ an ɲɛ kumunen don hali an t'i ɲininka ko mun b'i la ka tila k'an ka balo ɲininkali kɛ ka tila k'a fɔ an dayɔrɔ ma labɛn ka ka tila k'a fɔ ko nin ma nin kɛ an ba bɛna plainte déposer an bɛ tila ka jigin i kan o la sigiɲɔgɔnw bɛna fɔ k'i y'a kɛ tan an bɛ jigin i kan o la o bɛɛ la i sigilen don o furu yɔrɔ kelen o la o i sɔn jalen don don o don i b'a fɔ ko n bɛ n ka minɛn cɛ ka taa mais i tɛ taa o o bɛ kɛ mun kosɔn
o bɛ kɛ furu barika ɲinini de kama bien ba k'o bɛ fɔ aw de ye o tɛ fɔla cɛlakaw ye o bi bi in na bi bi in na bɛɛ b'a dɔn ko furu bɛ muso la muso ne bɛ yɔrɔnin min nɔfɛ ne t'a dɔn n'i y'a faamuya yɔrɔ jumɛn na?
N'a fɔra e k'a faamuya muso furula ten den mago ɲɛ i la ten den bɛ sɔrɔ ten o tɛ kɛ e, o bɛ den bɛ kɛ ten den yɛrɛ lamini. oui muso furula ten ɛɛ ɛɛ ɛɛ n bɛ jɛ i fɛ ten n ko aw de b'a bɔ ten ya o la c'est à dire sisan de i bɛ fɛ k'a walawala n'i ko k'an k'a walawala sisan an bɛ bi an bɛ bois de coeur min kan a bɛ a bɛ bi naani bɔ. n y'a dafalen n y'a kuru k'a mɔn k'a d'i ma de ne de k'i ma n ko furu bɛ musow de bolo n'o tɛ cɛw bɛ na ten de o. n ko cɛ bɛ na ten n'a mago b'a muso la a b'a fɔ k'i labɛn ten caresse t'a la bisou t'a la foyi a b'a k'i kan ten n'ale n'ale nimisi wasara a bɛ wuli ka bɔ e kan ten i tɛ ɲininka o toi tu es frustré couché oh, ne bɛ fɛ kuma ka k'o yɔrɔnin de kan o yɔrɔnin de ka bɔ yen bɛɛ ka se ka ko ka na n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi
sisan eh, i sɔnna k'a fɔ ko furu b'aw de bolo wa
e m'a ye ni muso ni muso ni muso min mana tɔɔrɔ n'a y'a ye a bɔnyɔrɔ tɛ a sigiyɔrɔ tɛ a b'a ka minɛnw cɛ a bɛ taa wa furu tiɲɛna ou bien furu ma tiɲɛ
cɛ mana jaman cogo cogo est ce que muso min y'a décider ka taa a bɛ se k'i dulon a la a bɛ se cɛ mana farinya cogo cogo mhm. a mana sɔn a yɛrɛ ye cogo cogo mhm. a b'a fanga boli musonin in de sɔnnen kan koyi n'o tɛ ni musonin in bana n'a y'a ka minɛnw cɛ a bɛ se k'i dulon a la k'a ka segin ka na ou bien k'a b'a n'i taara n b'i kɛ tan wa n k'a bɛ taa donc furu bɛ jɔn bolo ne e kuma e ma ne ka kuma fɔ ne b'a dɔn furu b'an bolo koyi mais ne bɛ fɛ furu in kana to côté kelen de fɛ ɔ oh, ayiwa kulubali ɔ oh, ko a bɛ fɛ i ka cɛlakaw jalaki dabi nin fɔ n kɔrɔtɔlen ɔ oh, ayiwa kana ɛɛ eh, suti kɛ ne ma cɛlakaw jalaki koyi ɛɛ eh, ne balimamuso bɛ yɔrɔ min nɔfɛ eh. a bɛ ka bɔ furu minɛ de kɔnɔ furu ye furu de ye i ka kan ka cɛ de bonya ale kan bɛ min ma o ye kanu sira de ne y'o de fɔ n ko bamakɔka caman bɛ furu a ye sabali e k'a to n bɛ k'i ka kuma de jaabi ne tɛ e yɛrɛ ma ça fait caman tɛ kanu ni furu dɔn ɲɔgɔn na min ye diya ni k'a kɛɲɛ maa fila de cɛ ye koyi bulon kɔnɔ si tɛ den n'a fa kɛ filan ye dɛ cɛ de y'a ka woro tan bɔ k'i furu ka n'a ka so i n'o tɛ kɛɲɛ muso ye duguma maa de n'i sɔnn'o ma i bɛ sigi k'i wolo n'i ma sɔn o ma i den bɛɛ bɛ kɛ tɛmɛ an ka taa ye o de fɔra musow ye furu man di koyi furu kɔrɔ de bɛ muso sigi ɔ i ni cɛ tɛ se ka kɛɲɛ o i bɛ k'a fɔ ko minnu ye ten ye tenw tɛ koyi a b'o minɛn in de kɔnɔ kanu yɛlɛn ka jigin ni furu tɛ kelen ye dɛ n'i y'a ye den bɛ barika dɔwɛrɛ tɛ o n ko furu sɛgɛn de b'a la kanu duman in maa ni i cɛ tɛ se ka kɛ ko ma a bɛ kanu na kanu ka yɛlɛn ka jigin n'a tɛ kelen ye koya bɛ furu la dusukasi b'a la den ɲɛnama fɛn o fɛn bɛ wolo a bɛ wolo dusukasi in de kɔnɔ ɔ Ne b'a bila ka taa furu yɛrɛ. ayi an an to an ka baro kɛ dɔɔnin sa i ka baro ka d'an ye o n ko nin nin b'an kɔnɔbaraw la n'a m'a fɔ an tɛ lafiya ɔ ne bɛ cɛw cɛw a tulo b'a la dɛ a ye fasa Eh, dabila Kulibali. a ma fɛn kɛ su in na kulibali Ɔ. i b'a kɛ to e tun tɛ yan kunu Ɔhɔn, mais n ye nin- ne ye nin yɔrɔnin fɔ dɔgɔtɔrɔ ye Eh, o ye cɛ minnu ka teli voilà u ka teli dilan na i y'a faamu u bɛ na dɔrɔn u bɛ wasa sɔrɔ dɔrɔn u bɛ sigarɛti kelen jɔ u da la u u b'u kɔ yɛlɛma u b'u fɛnkɛ fo tɛnɛn ko ko cɛ man kan ka muso ɲininka ko yala i wasara wa n'i muso wasara k'i kan k'o dɔn i yɛrɛ ye ka sɔrɔ a ma se ni ɲininkali ye kuma bɔra a kan yan kunun aw Ɛɛ ale bɛ min nɔfɛ ale bɛ teriya de nɔfɛ cɛ n'a furumuso ni ɲɔgɔn cɛ ɛɛ kanu yɔrɔ kanu yɔrɔ tɛ dɛ kanu yɔrɔ tɛ mais ɛɛ Kulibali n balimamuso b'a jo fɛ n ye furu o furu diyalen ye teriya bɛ cɛ n'a furumuso ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ furu kanu bɛ yen n ye furu o furu diyalen ye ko nin furuɲɔgɔn k'u bɛ yɛlɛ ko nin furuɲɔgɔn k'u bɛ jigin ko ni muso n'a cɛ bi kan kelen fɔ teriya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ teriya bɛ kanu cɛ sɔnna a k'a muso k'a teri ye muso sɔnna k'a cɛ k'a teri ye wala fadenyaw tɛ u bi yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ u bi jigin ɲɔgɔn fɛ u bi jigin ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ yaala muso bɛ yaala cɛ kɔ o n'o tɛ kelen ye dɛ u bɛ hakilinaw falen falen ɲɔgɔn fɛ o ye tiɲɛ ye u sɔnna ɲɔgɔn ye furu yɛrɛ de ye musolaka caman b'o yɔrɔ de nɔfɛ mais a fɔli k'a fɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na gɛlɛya b'a ko kɔnɔ hakili la madamu Jabate mm-hmm. i bɛ dɔ walawala o yɔrɔ la mm-hmm. teriya teriya bɛ se ka eh, bange cɛ n'a furumuso ni ɲɔgɔn cɛ cogo di surtout que furu min yɛrɛ ye san tan sɔrɔ mm-hmm. parce que a gɛlɛya bɛɛ bɛ daminɛ o wagati de la furu min ye san tan kɛ mɔgɔ adamaden fila min mɛnna ɲɔgɔn kan n'u kɔ don ɲɔgɔn na san tan furu kɔfɛla la fo ka diɲɛ wuli u tɛ sɔn ɲɔgɔn ye tuguni mais n'u sɔnna ɲɔgɔn ye san tan kɔnɔna na fo ka taa min kɛ ninnu f- tunu fila de bɛ ɲɔgɔn fɛ U fila tɛ hali n'u fara ye san ɲɔgɔn kɛmɛ kan. balo u tɛ ɲɔgɔn bila kuma b'i bolo Ɛɛ, Lamini, a diyara n ye.
Nin kuma nin ne balimamuso bɛ fɛ ka min fɔ Unhun. ne balimamuso bɛ fɛ ka min fɔ ko anw bɛ jigin ɛɛ, musow de kan tuma bɛɛ ne ma sɔn o kuma ma o basa anw yɛrɛ ye musow de ye cɛw bɛ fɛn fɛn kɛ a dogolen t'an si la parce que an si tɛ denmisɛnnin plateau kan yan c'est pour te dire que a ye min fɔ furu ye hadamaden fila de ta ye o ne b'o fɔ yan tuma bɛɛ furu tɛ cɛ kelen ta ye muso kelen ta tɛ mɔgɔ fila de bɛ jɛ mɔgɔ fila de bɛ jɛ ka furu kɛ furu bɛ siri cɛ ni muso de ni ɲɔgɔn cɛ donc ni furu ye cɛ ni muso ta ye wajibi don fo bɛɛ ta de ka f'i ye ni bɛɛ m'i jɔyɔrɔ dɔn o de y'a to hali code de mariage kɔnɔ a b'a kɔnɔ k'a fɔ cɛ n'a jɔyɔrɔ don furu kɔnɔ muso yɛrɛ n'a jɔyɔrɔ don furu kɔnɔ o y'an ka code de mariage ye mais an yɛrɛ ka tabiya an taabolo an mansaw ni fɛnw an ka jamana sigikan ye min ye o fana ye ko wɛrɛ ye n'i ye yɔrɔ yɔrɔ ta n'i ye kayikaw ta i b'a sɔrɔ olu taabolo b'u bolo n'i ye mɔptikaw ta olu ka furu a taabolo b'u bolo n'i ye gawokaw yɛrɛ ta olu fana ka culture u taabolo b'u bolo donc ni furuw kɛra ɲɔgɔn ma siyaw de bɛ ɲagami ni siyaw ɲagamira n bɛ tilen k'a fɔ n bɛ tuma bɛɛ émission na n b'a fɔ yan ni maraka ye bamanan furu mhm. e k'o ɲagami lajɛ ah. i y'a dɔn tabiyaw tɛ kelen ye mun de bɛ furu nin na balo hakili tɛ yan hakili de don a bɛ fɔ ko mariage yɛrɛ kɔnɔ n'i ye muso ta e b'a dɔn ko e ye maraka ye i taara bamanan furu i b'a dɔn pɛrɛ e ka tabiya a n'a ka tabiya a lamɔcogo a n'a kɛcogo a bɔra yɔrɔ min na kelenw tɛ donc doni bɛ cɛ de kun a bɛ fɔ code de mariage kɔnɔ e k'i muso lakana dɛ i muso in kɔlɔsi dɛ wa fɛn fɛn n'a b'i muso in jɛ e de ka kan k'o k'a la barisa ni mɔgɔw y'u den ta ka ban k'a d'i ma a kɛr'i ta ye o i ta de don puisque e de ta don e e de bɛ mɔntɔgɔla kɛ sisan kɛ e de b'i jogo don i muso la wa jogo in man kan ka don i muso la ni gɛlɛya ye o a bɛ don a la ni hakili de ye a bɛ don a la ni nɛgɛnni de ye a bɛ don n'a ye ni bi tɛ fɔlɔfɔlɔ la ne b'o de fɔ depuis furu bɛ kɛ ni kɔɲɔmuso donna ka kɔɲɔso kɛ ka bɔ ka ban a bɛ ta a bɛ kalifa mɔgɔkɔrɔba dɔ de la a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o mɔgɔkɔrɔba in de bɛ du in sigikan f'a ye n den kana nin kɛ dɛ nin man ɲi dɛ ninnu tana ye nin ye nin ye u ka du tana ye nin t'a tana ye i kɛcogo kana nin kɛ hali i ka fini siricogo n'a man ɲi a bɛ f'i ye hali i tagamacogo n'a man ɲi hali muso n'i taara furuso kura la hali i sigicogo a bɛ f'i ye ko nin dabila dɛ donc o bɛɛ ye cɛ ka devoir de ye ka muso in kɔlɔsi o de y'a to a bɛ fɔ furu tabiya la k'i muso kɔlɔsi nin bɛɛ de bɛ kɔlɔsili in kɔnɔ donc ne balimamuso bɛ kan ka min fɔ sisan ko musow ni cɛw cɛ teriya nin furu o furu la ni teriya tɛ muso ni cɛ cɛ a furu si man ca o fo kumaɲɔgɔnya de ka don furu kɔnɔ ni kumaɲɔgɔnya tɛ yen e t'i muso haminako ɲini k'a dɔn e muso yɛrɛ t'i ta ɲini k'a dɔn ni muso ye cɛ natɔ ye a ɲɛkun dɔrɔn a b'a dɔn ni bi ka nɔgɔn ou bien ni bi ma nɔgɔn wa ni cɛ fana bɔra baarakɛyɔrɔ la n'a donna so kɔnɔ cɛ fana ka kan ka muso lajɛ a ɲɛkun dɔrɔn a b'a dɔn ko ko dɔ bɛ ne muso kan bi dɛ furu ma nɔgɔn furu bɛɛ tɛ diya ye furu goya min bɛ furu kɔnɔ o diya t'a kɔnɔ basa furu i ye min fɔ furu ni kanu tɛ kelen ye kelen diya ye kanu de ye hmm. nka n'an sera furu ma ka ban n'i y'a ye anw b'a fɔ plateau in kan yan musow a ye sabali lamini ye caman fɔ a la sisan basa muso de bɛ kɔnɔ ta o lamini cɛ tɛ kɔnɔ ta dɛ muso de bɛ kɔnɔ ta wa i bɛ kɔnɔ in min ta kalo kɔnɔntɔ den bɛ i dɛbɛ la i bɛ kan ka den in bɛ kan ka balo n'i ye e ni e ma sabali ah. e de bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la e bɛ den wolo nk'a bɛ taa fɔ cɛlakaw ye de ko i muso y'a yɛrɛ sɔrɔ o y'a fɔ kuma y'aw ɲɛ Donc sabali y'anw de ta ye ɛɛ nin ye tiɲɛ dɛ n'i y'a ye a bɛ fɔ ko musolakaw ka sabali anw bɛ fɛn min wolo an bɛ ala deli a ka kɛ ɲuman de ye e n'an ma sabali an bɛ ɲuman sɔrɔ ah, ala jabate an tɛ ɲuman sɔrɔ dɛ eh, i bɛ fo jabate an b'an tintin muso ninnu kan pour que diɲɛ in de ka diya n'o tɛ gɛlɛya min bɛ musow kan a dogolen tɛ anw ma dɛ parce que an yɛrɛ ye muso ye an yɛrɛ b'a la nka an bɛ min fɔ an denw ye u k'o de goro komi anw bangebagaw y'a goro cogoya min na ko misi a bɛ jeli bɔ a bɛ nɔnɔ bɔ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ don tɛnɛ bɛ dɔ fara kan wa awɔ n bɛ dɔ fara kan madame jabate a bɛ fɔ ne bɛ dɔɔnin fara kan eh, lamini eh, bi denmisɛnninw ye diɲɛ sɔrɔ fu la u ye furu yɛrɛ sɔrɔ fu de la walahi bilahi u ye furu sɔrɔ e k'an baw lajɛ i k'an mamusow ka furu lajɛ i ka bi furu lajɛ bi denmisɛnninw ko k'a tɛ kɛ n na a tɛ fɔ n ma wa n t'a kun a tɛ kɛ n na a tɛ fɔ n ma wa n t'a wa n t'a kun ɛ eh, kulibali b'i hakili to fɛn saba in na han lamini n'o bɔra furu kɔnɔ ka ban furu tɛ yen tɛnɛ i bɛ hakɛ to kulibali a ko a fɔlɔ a tɛ kɛ n na o kɔrɔ bamananya la a tɛ kɛ ne na ɔ diɲɛ ko ko ma na i la sa e tɛ sɔn o ma o tɛ k'e la cɛ m'a fɔ hali ɛ n ka ji bɔ i m'a bɔ joona e tɛ sɔn o ma e tɛ sɔn o ma ɛ madamu jabate y'a yɔrɔ min fɔ cɛ ɲɛ kumunen m'a bɔ dugu kɔnɔ ka na hali n'i b'i ka yɛlɛkolo la i kan k'o tigɛ ka cɛ kilaki ɲini e mago tɛ cɛ la n y'o de fɔ n ko bulon kɔnɔ si tɛ se ka den n'a fa kɛ fila ye donc cɛ mana fɛn min k'i la ɛ i k'o muɲu ko e ayi i ko k'o tɛ k'e la.
Ɔ. a ba mana fɛn min k'i la e k'o tɛ k'e la a fa mana fɛn min k'i la e k'o tɛ k'e la tɛnɛ o don wa O de don kɛ a tɛ fɔ ma a tɛ a tɛ fɔ ma lamini a tɛ fɔ ma ye mun ye hali ni maa ka kuma wulila du kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ma sin a u tɛ n'a ye yɛrɛ a jogo man ɲi a tɛ fɔ nka wa jogo in tɛ falen a bɛ sin k'o minɛ k'o sama ka gɛrɛ a yɛrɛ la ko o tɛ fɔ ale ma k'a sɔrɔ hali a ko tɛ ne fa nin fɔ ma nin fɔ e tɛna nin fɔ ne fa ne e tɛna
ne
muso de ye lamɔyɔrɔ saba de ye fɔlɔfɔlɔ masaw b'a lamɔ mm. cɛ bɛna a ka lamɔ kɛ mm. lamini bɛ kunkurunin fara kan ne tɛnɛmuso dɔ furula marakaw ma mm. wɔlɔkɔrɔ tuba kɛrɛfɛ lamini a furulen san bi saba hakɛ a den dɔw ka kɔrɔ ne yɛrɛ ye mɛ i ɲɛ nin fɔ ma a yɛlɛmana k'a kɛ maraka ye ne tɛnɛmuso halala ni wari kulubali tun taara n ka so a kɛra maraka ye directement cɛ y'a yɛlɛma carrément walayi n'an ye bamanankan fɔ tuma dɔw la a bɛ bari ka marakakan de fɔ an ye e ne b'a fɔ n ko tɛnɛ n ko kuma e a b'a fɔ e kulubali ne kɔni ne n'aw tɛ bilen koyi eh. a ah, cɛ y'a yɛlɛma mhm. o de ye furu ye a fɔra ale ma a fɔra ale ma a y'a kɛ n'i k'a tɛ kɛ n'a tɛ fɔ ma wa n t'a kun ayiwa eh, kulibali n t'a kun kɔrɔ ɔhɔ lamini n t'a kun ye mun ye mm. tuma dɔw la cɛ yɛrɛ bɛ na ka sin ka n'a ka fini nɔgɔlen dɔw bɔ ka bila mhm. ee ninnu ko han su ko t'a la han sini an bɛ taa nin yɔrɔ in na i ka taa di eh, kɔrɔbɔrɔkɛ ma a ka pase ɔ n'e ko a tɛ e t'a kun i b'o koli min kɛ e t'o jɔnya kɛ su kora kaba dɛ a donna ta e t'o kɛ i tɛ furu tɔɔrɔya i ma furu miiri furu la i tɛ cɛ in ka jɔnya na koyi i bɛ furu ka jɔnya de la mm, i tɛ furu tɔɔrɔya i tɛ ko tɔɔrɔya kun mm. ko n t'a kun mm. o tuma na n'e ko e t'a kun madamu jabate y'a fɔ cogo min ɛ eh, ko nin tɛ kɛ n na nin tɛ fɔ ma ko duman caman min fɔ i kɔ koyi i denw kan ka sigiya min sɔrɔ o de tɛ sɔrɔ n'i y'a mɛn muso y'a barika wolo fo i ka furu in de bonya fo i ka baara kɛ furu la tɛnɛ o don wa awɔ o don an ka taa fɛ lamini o de la n y'a fɔ an den min bɔra ani an balimamuso min bɔra ka kuma a ye cɛw ka ko fɔ lamini a bɛ muso yɛrɛ la kɔnɔmaya kɔnɔmaya tɛ se ka fɔ mm. parce que kɔnɔmaya ye fɛn dɔ de ye ko fila de don mm. ni muso ye kɔnɔ ta a cɛ nege bɛ bɔ a la mm. ni muso ye kɔnɔ ta muso nege fɛnɛ bɛ bɔ cɛ la mm-hmm. a n balimamuso y'o fɔ awɔ uh-huh. a y'o min fɔ ale y'a basi kɛ cɛ de cɛ kelen tɛ dɛ a b'ali muso la mm-hmm. muso dɔw bɛ yen nɔ hali u cɛ ka duloki kasa u tɛ se k'a kun mm-hmm. u bɛ bɔ kɛnɛma o tɛ cɛ ye o ye muso de mm. bon bɛɛ n'i ka kɔnɔbaraya ta cogo don cɛ dɔw bɛ yen nɔ o min bɛ kɛ muso la cɛ mm. dɔw de b'o ta mm. olu fɛnɛ muso nege de bɛ bu